Pangeni like, subscribe pa Hit KTV kuti zambiri zizikupezani mosavuta pamene tikupita ku nthawi ya kampeni. Kuli zinthu zomwe zikuchitika koma mwaziwa ndi chifukwa chake takubweretserani pano kuti muziwe a mcp akamazipopa kuti boma ndi lomweli ndipo awinaso. Lero akulimbana ndi Anne Mtalimanja. Anabelo Mtalimanja sakuchoka ndipo ndi amene adzawerengere mavoti amenewa. Eee aziva kupweteka kwambiri anthu a dpp panopa. Koma mavoti owerengera Anabelo Mtalimanja tingaluze ife a Kongeresi? Hee! Mwanayo wokhala wa John Tembo? Kayatu. Tikutitu chaka cha mawa tikudzawina zisankho kayani za upurezidenti kayani za aphungu kaya ndi za makansala mcp siituluka m'boma ayi Ndiye chifukwa cha mcp ikuzipopa kuti ithana ndi dpp ndipo chifukwa chake ikuzipopa kuti chipani china chilichonse siingawine koma iyo iwinanso. Anne Mtalimanja ndi amene akuwapasa mphamvu zonse komaso makina owerengera zisankho aja ndi amene akuwapasa mphamvu kuti awinanso ndipo atenga boma. Takhalani pompo muimve zose zomwe zikukamba mcp. ndale mm, mm, ili ngati bizinesi pa bizinesi sitiseka iyayi ukamaseka kwambiri pa bizinesi umakhala wachifundo bizinesiyo imaduka mwaiwona imeneyo akati ndale ndi ufiti kulimba mtima kuuma mtima kukolana mzakoyo agwe nde ndale zake zimenezo pa ndale palibe chikhristu ee amene amene aa amapanga za ndale amakhala ngati satana koma udziwa kuti ndiwe munthu wolimba ndiwe munthu wachifundo woti umapita ku tchalitchi ili ngati bizinesi ndaletu imeneyo ndale ndi bizinesi umene Iyitu aliyense azadya thukuta lake kulibe zoti zaulele ayi. President akaleke kupanga chitukuko am? Akaleke kumakonza misewu yapamwamba kumabweretsa njanje ma mega farm ati ndizidyetsera kamtundu kena kake ka ulesi. Ah, ndi presidentiyo ndi chitsirutu. Hmm? Akachoke ku State House ati ndipita ku Lomwe Belt ndikadyetsera anthu anjala osalima kumeneko. Zosatheka. Chakwera apitilize ntchito yake yotamandika ya chitukuko chimenecho. Uyo salima ndi zake zimenezo. Kamuzu adatiphunzitsa kulima chuma chili munthaka. Ndiye umati akutengere khasu ndani? Akakulimire chimanga nda. Palibe zimenezi. President amene sitikusintha ayi. Wina ngati ngwanjala ngwanjala pa nyumba pake. njala ya iyeyo ndiye kuti si dziko lonse la malawi inetu ndimadabwa kuti njala imeneyi umadandaula ndi mtundu mmodzi kapena kachigawo kamodzi kapena kuti timaboma tomwe tomweto timaboma folo tomwe tomweto timene timadandaula kwambiri njala chifukwa chani ndimadzifunsa amenewa ulesi si chani zimenezi Chenjezo langa lipite kwa atsogoleri a mcp komanso mamembala onse a mcp Komanso ngati inu Dr Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko lino la Malawi osati wa chipani chokha, yesetsani kuthandiza munthu wina aliyense posasankha mtundu kapena chigawo chomwe akuchokera chifukwa munavoteredwa ndi a Malawi ochuluka osati a mtundu wa Chichewa okha ayi. Komanso ndale zanu pangani ndi peter mutharika kapena msogoleri wina aliyese ali Ku nyumba ya malamulo kapena wachipani china chake pangani nawo against musapange against ndi amalawi potengera kuti awa ndi alomwe kapena ayao kapena kuti ndi a dpp wina aliyese muthandizeni chifukwa ndi nzika ya ziko lino la malawi. ndale, anthu akumwera kapena kuti zipani zina mwa iwo, mukhale ochenjera chifukwa azanuwo akukhonzekerani mu njira zosiyanasiyana. Inu a dpp, inu a utm, ngati mukufuna kukonza Malawi, mukufuna muthane ndi anyamata a zikwanje, pangani gwirizano ndi zipani zina mwa iwo kuti mugwetse mcp. Koma mukamati mupita panokha. Mupite panokha. Mudzidzimukira kuti mwagwa chagada, azanuwo akukhadabuzani chifukwa ali ndi njira zikuluzikulu zoyenera kuti athane nanu. Inetu ndangopereka option, sindine wa dpp kapena wa utm kapena wa Congress Party, koma tingofuna kuti ziko lino lichoke pa mavuto amene a Malawi ambiri akukumana nawo kusowa kwa mafuta, petulo komanso kudula kwa zinthu ngakhalenso kutemedwa kwa ndale. Ine ngati mzika wa dziko lino sindikufuna anyamata azikwanje, sindikufuna kuopsezana. Wina aliyense ali ndi ufulu wa mayendedwe opezeka dera lina lililonse. Sitikufuna nkhondo m'dziko muno, tikufuna democracy. Langa lipite inu anthu akumwera, achigawo chakumwera ngakhalenso kumpoto, muzavoteranso mcp ya sankhoyi? Akuti izipanga chitukuko dera la kwawo lokha ndipo silingathandize anthu a kumwera. Kodi dziko limayenda choncho? Kupirira kuti tonsefe ndi aMalawi. Ngati mtsogoleri akanagwira dzanja mtundu wina uli wonse m'Malawi muno pofuna kuwatetezera osagawanitsa mitundu kapena zipembedzo ayi.